igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị Akachukwu ihe m bịara ikwu bụ maka ndị ji ụsọ awụba na omenala let's go back to our root let's go back to our root ọtụtụ ndị ụmụnna anyị niile young boys and young girls onye ọbụla sịzi na ya bụ nwa mmiri onye na-anụrọ di ruo 25 years 26 30 hey ọ bụzi ndị eze nwanyị ka ọ na-ejekwuzi onye nke ọ na-eme na-ada aga maybe your type of business abụrọ the nice business i kwesịrị na-eme ma ọ dị strategic pattern business ka afụgo n'ihe a na-eme oyi mụrụ ụdị ọrụ a ma wụrụ nke eme i ji ọsọ wata biznes na-eme eme eme ego ga-etipịa ị sị mba na ihe dị n'ala i were ọsọ jee ugbuo hmm. onye ọbụla ji ọsọ anachi ka m gwakwa unu mmiri a ọ na-erukwanụ unu amakwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zuo mmiri a ọ na-erukwanụ unu amakwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zuo ka m gwa gị ị chọ ime omenala ị chọ imewe eze nwaanyị ị na-eme nke ọ bụla ị na-achọ ime jekwa jụọ ese makwa na ndị be unu ezinụlọ gị a na-emekwa ya emekwana na ọyị gị mee emekwana na ndị friends gị niile ma ndị gị na ha na-arụ ọrụ na ụdị ya bụ ihe ha na-emezi ndị gị na ha na-eme biznes ndị gị na ha na-achọ di ndị gị na ha na-achọ nwaanyị ha ga-anụ na ụdị ya bụ ihe ha na-emezi na ọ na-aga ejekwana mee jụkwa ese na ezinụlọ gị na ndị be unu a na-emekwa ụdị ya e nwere nke ọ ga-abụ i mee i nwee serious problem ọtụtụ bụzi ndị na-eje arụchado agwụ na be ha n'obodo unu a na-arụkwa agwụ i che na obodo niile nọ n'ala Igbo na-arụ agwụ obodo m bụ ebe a da arụ agwụ ndị ọbụla nwere ka ha si eme ya mana onye ọbụla pụtazi kịta maka na onye Anambra ga-asị na e je rụọrọ ya agwụ gị wefụta si na ị chọ ije rụọ agwụ ndị ọbụla nwere ka ha si eme nke ha e nwere obodo e, Nri na-akpụ arụ n'ala Igbo niile e nwere obodo na-ada akpụ arụ nwere ka ha si eme ọ bụghị ka ndị Nri si eme ya ka ha si eme nke ha a ka ji akụkọ abịa m ga-akọwachara gị ọtụtụ n'ime unu bụ ndị jere buru ọgwụ ma ọ bụrụ mmụọ dịrị owu ya bunata na be gị

na ọ kịta ka ya fụ ezoro ụzọ abịa ime agbaga n'eko isi na ha adụ ọgụgụ mana since i mere omenala ozi ike uwe mmadụ na-abụ na mmadụ ete ịghọrịta abịakwute imewe na otu ọga ee ị sị na ọ kịta ka ị ghọtasịrị ihe a na-eme my brother help yourself before ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme jụkwa ese nkụ dị na mba na-eghere mba nri jụọ ese ọfụma before ịga ya aka na ya my little candid advice ọ bụ na i nwega idea ihe a na-agwa gị itinye na comment section ọtụtụ bụ ndị ihe na-agarụ mana ọ ntị ha agaghị aka n'ihe si na-achọ imezi ya ihe niile aghasa uche gị dịkwa a ka m bụ nke gị Maazị Akachukwu na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mụta na ka o esi eme ka ekwesị akpa ya